Uh, ndithokoza kuti mwandifunsa funso limeneli nkhani ya mafuta aliyense amakhala nayo chidwi chifukwa choti imakhudza zinthu zambiri kwenikweni imakhudza kagwiritsidwe ntchito ka boma or mmene boma ligwirire ntchito chifukwa boma kuti ligwire ntchito limafunika pakhale mafuta magalimoto akhale ndi mafuta ayende agwire ntchito za boma Komanso chuma kuti chiyende chimafunika mafuta, munthu amene akuti apite ku ntchito afunika mafuta ndi zoterozo. Ndiye pali zambiri zimene mwakhala mukumva mwina anthu amayankhula kunena kuti a boma ili likukanika kumbali ya mafuta zifukwa zimene akutipatsa sizokhutira olo sitili okhutitsidwa kuti akutipatsa zifukwa zenizeni zoona. Koma tikaona chenicheni. pa zifukwa zimene boma lakhala likutipatsa titenge tibwerere mbuyomu ku boma la tonse alliance limene lidanena kuti pali mavuto amene sali m'manja mwa boma la malawi chifukwa choti zimenezo zikuchitika ku maiko ena kwayambika nkhondo tonse tikudziwa kuti mu february 2022 kuli zimene eniake adayambitsawo amati a special military operation ma Russians adanena kuti tikupanga ma operations athu okhudzana ndi kuteteza anthu athu mdziko la Ukraine dziko lapansi adanena kuti limenelo ndi invasion kuti dziko la Russia idakalowa mdziko la eniake ku Ukraine mu February 2022 chimenecho chidali chaka chachiwiri cha boma la Tonse Alliance Zitachitika zimenezi, a Tonse Alliance anafotokoza kuti mafuta ayenera kuti mitengo itivuta, kapezekedwe ndi mitengo chifukwa choti kuli nkhondo imeneyi. Zambiri zidayankhulidwa. Panopo chaka chino, February chaka chino, dziko la United States ndi Israel adakachita attack dziko la Iran. Ndipo zimenezi zidasokoneza kayendetsedwe ka supply chain mmene amayendera mafuta ochoka kumene amapangidwa kuti azipita kumisika, makamaka kudzera kadera kamene amati the Strait of Hormuz. Ndiye zonsezi ndi zoona ndipo zimachita affect, zimakhudza mtengo wa mafuta kuno ku Malawi. Koma njira imene idakhazikitsidwa yokuti izi tiuza mtengo wa mafuta amati automatic pricing mechanism imeneyi ndi njira imene imakhala ngati samu limene limagwiritsidwa ntchito kuti akaona mphamvu ya ndalama yathu ndikuona mtengo wa mafutawo ku misika yakunja nde atsimikize kuti akhoza kuika mtengo wa mafuta m'malawi muno pa mtengo wakuti. Mtengo umenewo ndi umene umatchedwa kuti cost reflective price m'Chingerezi, kusonyeza kuti ndi mtengo weniweni wa mafuta. Koma boma limatha kukhalanso ndi ufulu ah, ngati policy m'Chingerezi kunena kuti ikhoza kunena kuti ife titsata ndondomeko yakuti pa mtengo wa mafuta Sitigwiritsa ntchito mtengo umene wa cost reflective price wu, mtengo weniweni woti ukubwera chifukwa cha mmene mafuta tikugulira ku misika komanso ndi mphamvu yathu ya ndalama koma tikhoza kuika pa mtengo wina wake nde ifeyo tiziona pamene paperewerapo tizilowetsapo ndalama ya boma nde ikasankha mbali imeneyo boma pamakhala zinthu ziwiri zimene ikhoza kuchita choyamba ndi kukweza mtengo wa mafutawo koma akatero mumapezeka kuti mafuta aja azipezeka patali patali mchingerezi amati you increase uh, the price meaning that you reduce affordability but you increase availability mukati mwakweza mtengo wa mafuta ndiye kuti anthu ochepa azikwanitsa kugula ndipo mafutawo azipezeka ambiri iyo ndi mbali imodzi imene boma likhoza kusankha mbali ina ndi kutsitsa mtengo wa mafutawo ndiye kuti anthu ambiri akhoza kukwanitsa kugula koma mafuta aja azipezeka patalipatali. Uh, pa zifukwa izi mchingerezi amati you reduce you, uh, you, sorry, you increase affordability and reduce availability chifukwa chinthu chija chikupezeka pa mtengo wotchipa aliyense akhoza kugula koma ndi tanthauzo lake ndiloti mafutawo azisowasowa pamene mukakweza mtengo ndekuti anthu ochepa azigula koma mafutawo azipezeka Eh, you have increased the, the price and therefore you have reduced affordability and then eh, the availability increases tsono izizi ndi zinthu zimene boma limatha kusankha koma tikayang'ana mtengo weniweni wa mafuta kwa lero Tikafika ku nkhani ya petrol ndiye kuti tikuyang'ana uh, 5600 there about tikafika ku dizilo tikuyang'ana mma 6300 or 400 kwacha imene ndiye mitengo yake yeniyeni nde nkhani ya mafuta aliyense amadziwa kuti imakhudza mmene ndafotokozera kuthekera kwa boma kugwira ntchito zake kapena anthu a mabizinesi kukwaniritsa zimene amafunika achite komanso mitengo ya katundu mdziko chifukwa pa mtengo wa katundu ah, gawo lalikulu limakhala transport kuti katundu uja wafika bwanji mdzikomo ndipo akuyenda bwanji ndiye chilichonse chimakhudzidwa Izizi ndi zinthu zokhudzana ndi mmene mitengo ya mafuta imakhazikitsidwira ndi boma. A Malawi Energy Regula- eh, eh, Regulatory Authority amapereka maganizo awo ku boma. Uh, cabinet and the president amasankha kuti okay tivomera kuti muyike mitengo imeneyi. koma tibwere ku zifukwa zenizeni chifukwa chiyani ngati malawi tikukhala tikumabwerera mbuyo kukamba nkhani ya mafuta tsiku ntsiku chaka nchaka successive governments boma ili alowa latuluka aliyense mkumakamba nkhani ya mafuta Ifeyo chinthu chokuti tikuyenera kuti tichiyang'anitsitse ndi vuto lokhudzana ndi ma exports amene amayenera kutipatsa ife ndalama imene timafunikira kuti tizigula mafuta m'dziko muno ndi kugula katundu wakunja. Mafutanso n'katundu wakunja, katundu wina wakunja amene timafuna m'dziko muno, makina, ah, mankhwala ndi zina zotero. Pa chaka mdziko muno timafuna ndalama yokwana 600 million dollars, 600 million dollars kuti tigule mafuta okha. Koma ifeyo ngati dziko tikagulitsa katundu wathu, kunja ndalama imene timapeza ikuyambira mma 960 million nthawi zina 1.3 billion dollars ndiye mukaona inuyo kuti ndalama imene titsalire ife ngati tiyerekeze kuti tagulitsa 960 mafuta okha atengapo 600 million imene tikutsala ndi ma 300 million dollars kuti tigule zina zonse pamene mukayang'ana Ndalama ya katundu amene imafunikira kuti katundu yense amene timamfuna ife pa chaka mdziko muno ili mma 3.3 billion dollars. Ndiye oti tati pa chaka chimenecho zinatiyendera ngati tafika ku ma 1.3 billion mmene zimakhalira kuti tafika kuti chaka chimenecho zayendako bwino kusiyana ndi 960 million pamakhalabe 1 point chakuti billion imene ikusowa. ndiye timayang'ana kuti tipite uku tikabwereke kumsika uku tikabwereke misika ya ndalama yakunja eh, tikabwereka maineo ena amati global capital markets kapena mm, ma partners athu a development donors ayikepo ka ndalama choncho basi nkumakhala nthawi zina nkumayenda mkambale kupemphapempha koma i- zimenezo si sizingatikonzere vuto ili ayi eh, vuto ili kukonza kwake ndi kuti tikuyenera kuti ti chite expand ma exports mchingerezi amatero kuti tichulutse katundu amene tikugulitsa kumaiko akunja kapenanso ntchito zimene zimagulidwa pa ndalama ya